Go raibh maith agat as an intro sin. Mar a dúirt, is mise Clare, chuas go dtí an Ind an chéad uair in 2005 nuair a bhíos, nuair a bhí an chéad bhliain den ollscoil déanta agam. Ní rabhas ach ag lorg laethanta saoire, an grian chun áit éigin nua a fheiceáil agus dar ndóigh chun grianghrafanna maithe a fháil do Bíbó chun é a thaispeáint do mo chairde. Ach nuair a bhíos ann bhuaileas le manaigh, mar a dúirt Bernice, agus bhíodar ag obair le daoine agus is fuath liom féin an téarma 'daoine bochta' ach ar an drochuair caithfidh mé é a úsáid sa chás seo toisc go bhfuilid difriúil, tá a ngánna difriúla seachas atá ag na daltaí eile mar ceapaimidne go bhfuil córas oideachais éagsúil ag teastáil uathu agus cinnte níl gach duine ag tackling ar sin. Ceapann roinnt daoine gur cheart dúinn an córas céanna a bheith againn do gach aon rud. Ceapaim gur Jefferson nó duine eile a dúirt the most unequal thing is the unequal treatment of, or the equal treatment of unequals. Creidimid é sin chomh maith agus ceapaimid gur cheart rud éigin eile a chur ar fáil. Tá sé in Éirinn, in Éirinn tá Ardteist Fheidhmeach, tá Teastas Sóisearach eile, agus san Ind tá rud éigin acu chomh maith, mar sin. Ach an fhadhb atá ag na daoine bochta seo ná nach mbíonn an deis acu dhá bhliain déag nó ceithre bliana déag a chaitheamh sa mheánscoil nó, fiú, sa bhunscoil, agus ní féidir leis an rialtas beartas a chur i bhfeidhm dos na daltaí a dhéanann cúig, sé, seacht mbliana ar scoil, caithfidh siadsan fanacht leis an tuairim go bhfuil gach éinne chun na blianta ar fad a dhéanamh. Mar sin, ní gá dúinn cloí le héinne, so is féidir linn rudaí a chur ar bun. Agus seo ceann dos na rudaí atá curtha ar bun ag na manaigh dos na daltaí sin. Tuigimid nach bhfuilid, the best will in the world, níl siad chun níos mó ná cúig nó sé bliana a chaitheamh ar scoil, so táimid ag iarraidh an méid is mó rudaí a mhúineadh dóibh laistigh d'achar ama níos giorra. So, tosnóimid, sin deireadh leis an scéal, mar a dúirt Bernice, chuireamar scrúdaithe ar fáil anuraidh dos na daltaí go bhfuil an cineál oideachais difriúla acu ach míneoidh mé daoibh cén fáth go bhfuil seo á dhéanamh againn agus conas, conas gur tharla seo. Tá sé ar fad ar siúl i Shillong, áit éigin ansan. Ceapann roinnt daoine gur triantán é an Ind. Ní thuigeann roinnt daoine go bhfuil an píosa anseo chomh maith. Sin na Himiléithe, agus tá treibheanna ann, tribals, ní mhaith liom an focal sin ach an oiread, an focal tribals, nó na treibheacha, nó pé rud a ghlaotar air. Is úsáideann rialtas na hInde é mar saghas leathscéal chun an-chuid éagóra a dhéanamh orthu. Mar shampla, má dúnmharaíonn na póilíní ceann dos na treibhigh san lena mbím ag obair, ní bheadh aon fhiosrúchán, ní tharlódh aon rud dóibh, toisc gur daoine trioblóideacha iad. Ar an taobh eile, ní gá dos na daoine seo cáin a íoc. Tá áiteanna fe leith dóibh sa rialtas agus san ollscoil agus so faigheann siad rudaí maithe ón rialtas ach tarlaíonn an-chuid drochrudaí dóibh chomh maith. Bíonn an-chuid mianadóireacht ann ar uranium agus rudaí mar sin. So sin na, sin na héadaí a caitheann na daoine, I mean caitheann siad na héadaí sin b'fhéidir uair sa bhliain ach sin an pictiúr a bhíonn agam, just chun a thaispeáint daoibh go bhfuil siad difriúil. Is Caitlicigh agus Protastúnaigh iad don chuid is mó, itheann siad mairteoil, bíonn siad an-éagsúil ós na daoine san Ind agus tá an-chuid daoine ag iarraidh neamhspleáchas ón an Ind chomh maith. Just cúlra éigin a thabhairt daoibh. Sin é. Dá mba rud é go rabhas níos fearr ag an ghrianghrafadóireacht tchífeadh sibh níos fearr cé chomh deas is atá an áit. Glaoitear Albain san Oirthear air, the Scotland of the East. Tá sé cosúil leis an Albain. So, seo, tá dhá cheist, tá an rud seo ar fad a bhfuil ar siúl againn bunaithe ar dhá cheist. Seo ceist a chuir Manach orm i 2005. Bhí cineál lagmhisneach tagtha air, bhí sé tar éis bheith ag múineadh ar feadh fiche bliain nó mar sin, bhí an-chuid daltaí tar éis dul tríd an scoil agus ag deireadh an lae bhíodar chomh bocht le na dtuismitheoirí agus i slí bhí sé cineál sásta bhí sé ag rá well tá léamh agus scríobh acu tá mo chuid oibre déanta agam ach ní raibh aon ní raibh aon rud tar éis teacht as i slí so chuir sé ceist orm an fiú oideachas ar mhaithe le hoideachas mar sin sin mar bhí ag tarlúint go háirithe dos na daoine nach raibh in ann freastal ar an scoil ach ar feadh cúig nó sé bliana Go cinnte tá buntáistí éigin ag baint le cúpla bliain d'oideachas. Címid le mo dhaltaí féin, ní bhíonn leanaí acu go dtí aois níos sine. Fiú go mbíonn Béarla acu, cabhraíonn sin leo go mór ach ag deireadh an lae bhí an cineál saoil fós acu. Agus ag teacht as an cheist sin, chuir mise an cheist ansan ar na manaigh, an féidir a bheith róbhocht d'oideachas? agus táimse ag cur na ceiste seo le cúpla bliain agus is dócha go mbeidh mé ag plé leis le fada ar aon nós. Chuireamar an cheist ar a chéile, an féidir a bheith ró-bhocht? An bhfuil daoine ann timpeall na cruinne atá, níl an leibhéal, an caighdeán maireachtála bainte amach acu go mbeadh buntáiste fiúntach ag an oideachas ina saol? Seo mar a bhí feicthe ag na manaigh agus seo mar a chonaic mise é san Ind chomh maith. Nár chabhraigh an mata agus ailgéabar, pé rud a bhí ar siúl acu, nár chabhraigh sin leo postanna níos fearr a fháil amach. Agus tá sé go huafásach a bheith ag smaoineamh air i dtéarmaí airgeadais ach nuair nach bhfuil bia nó pé rud eile acu tá sé cineál tábhachtach dóibh. So as sin, bhunaigh na manaigh an scoil Providence, ciallaíonn Providence má tá rud éigin chun tarlúint, tarlóidh sé, rud éigin mar sin, daoine go bhfuil aithne níos fearr acu ar an mBíobla, bheadh aithne níos fearr acu. So an rud atá ann, is scoil é, tá leath de, de kind of acadúil, déanann siad mata, Béarla is rudaí mar sin agus an leath eile, caitheann siad leath den lá ag foghlaim fiche ceird, ag cócaireacht, ansan tá siad ag déanamh printíseacht nó rud éigin ar na T-léine, déanann siad cártaí, déanann siad páipéar, bíonn leictreachas ar siúl acu agus adhmadóireacht, an-chuid rudaí mar sin. Sa chaoi sin, más gá dóibh an scoil a fhágáil tar éis trí nó ceithre bliana, is féidir leo ar a laghad crann a leagadh agus bord a dhéanamh agus rudaí mar sin. Agus tá sé feicthe againn, tá dhá mhí saor acu gach bliain agus le linn an ama sin gach bliain feicimid na daltaí ag déanamh rud éigin a d'fhoghlaim siad ar scoil agus úsáideann siad na rudaí sin, go háirithe um Nollaig, chun airgead a dhéanamh dos na. na teaghlaigh. Sin cúpla grianghraf eile, na cailíní, sin Beauty Care, ceapaim, agus gruagaireacht chomh maith. So, an fhadhb a bhí leis seo, nuair a rinne mé an PowerPoint seo i dtosach, bhí pictiúir ansan de mo chuid iardhaltaí ach bhí eagla orm go bhfeicfidís an fís agus go bhfeicfidh siad gur iadsan an fhadhb. Ach i slí, sin mar a tharla. Um nuair a thosaigh an scoil i dtosach, chuireadar go leor oideachais ar na daltaí chun go bhféadfaidís dul go gnáth-bhunscoil agus bhí grúpa eile a d'fhan i Providence dá gcuid scolaíochta ar fad agus anois is an-suimiúil iad a chur i gcomparáid lena chéile agus conas mar a éirigh leo. Um i slí níl níl toradh ró-dhifriúil go fóill. Na daoine a go gnáth-bhunscoil, gnáth-mheánscoil, chuadar amach, táid ag obair i siopaí agus mar sin de anois. Ár ndaltaí féin, cheapamar go mbeimís ana ag déanamh rud éigin an-mhaith dóibh agus thosnaíomar bialann, bhíomar ag iarraidh na scileanna ar fad a bhí foghlamtha acu a úsáid. So fuaireamar siopa ar cíos, cheannaíomar gach uile saghas rud a bhí uathu, bhí an trealamh, cistin, bhí gach rud foirfe againn, chaitheamar a lán dár gcuid airgid fhéinig air. Agus tar éis cúpla lá, d'oscail an bhialann, bhí sé go hiontach, agus tháinig na daltaí ar ais chugam agus dúradar, tá dhá chéad euro déanta againn! agus dúrt Wow, tá costas tríocha cent ar an bhéile, conas go bhfuil dhá chéad euro déanta agaibh cheana féinig? Agus cad a bhí déanta acu? Bhí an trealamh díolta, bhí na boird, na cathaoireacha, an chistin, spatulas, bhí gach rud imithe. Agus bhí an scéal céanna leis na cailíní, cheannaíomar an trealamh ar fad dóibh chun go bhféadfaidís dul le gruagaireacht agus go bhféadfaidís dul timpeall agus é a dhéanamh sin le daoine agus laistigh de sé mhí bhíomar ag féachaint ar an trealamh ar fad, bhí sé fós ina bhosca so bhíomar ag cur ceist orthu like come on rinneamar an scoil nua seo den smaoineamh nua a bhí againn agus níl sibh, níl aon rud á dhéanamh agaibh agus an fhadhb a bhí ann bhíomar ag caint leo cúpla bliain ina dhiaidh dúradar. ná raibh fonn, bhíodar like ocht déag, seacht déag, ocht déag, ní raibh fonn orthu gnó a thosnú, bhíodar ró-óg, ní raibh go leor kind of scileanna bainistíochta acu chun é sin a dhéanamh. Ach an rud is mó a dúradar ná go bhfuil na daoine eile, na daoine nach bhfuil bocht, ag dul ar an ollscoil, go dtí an coláiste, tá an córas Sasanach acu go dtéann siad go dtí an coláiste i dtosach ansan an ollscoil, agus sin a bhí uatha, is cuma leo cé acu rabhadar bocht nó ná rabhadar bocht. So thánadar ar ais chugainn agus dúradar, an t-aon rud atá uainn ná a thuilleadh oideachais. Agus sin an chúis gur thosnaíomar na scrúduithe atá ar bun anois, just go raibh gach rud ar siúl againn sa scoil, an taobh acadúil, taobh acadúil agus an taobh praiticiúil. Ach ní raibh aon teastas acu chun a chruthú d'fhostóir nó do choláiste éigin go raibh seo déanta acu. Agus sa bhliain 2009 chuir ceann des na Manaigh ceist orm an bhféadfainn, rud éigin a dhéanamh chun an teastas sin a thabhairt dóibh chun go bhféadfaidís dul i slí amháin, adhmadóireacht pé rud é, nó chun dul go dtí an ollscoil. So tháinig mé ar ais agus chaitheamar thart ar bliain ag smaoineamh, is literally ag teacht le chéile agus ag smaoineamh conas go rabhamar chun seo a dhéanamh. Bhí sé chomh deacair an córas iomlán nua de teastas a bhunú i slí. amháin, tharla rud éigin nach raibh chomh maith i mo shaol gur chaill mé mo chuid radhairc ar feadh píosa. Ach i slí eile bhí sé go hiontach mar thug sé deis dom faic eile a dhéanamh ach a bheith ag obair ar seo. So chaitheas cúpla mí ag obair ar seo, rinneamar siollabas agus gach rud a bhí ar siúl sa scoil cheana féin chuamar ann agus rinneamar taifead ar gach rud so pé rud a bhí ar siúl sa rang Béarla, scríomar síos é agus rinneamar an siollabas. dar leis you know pé rud a bhí ar siúl acu cheana féin. Agus chuamar timpeall ansan go dtí roinnt ollscoileanna nó institiúid teicneolaíochta anseo in Éirinn ach dar ndóigh an chéad rud a dúradar linn ná forget it like tá sé chomh conas go bhféadfaimís rud mar seo a dhéanamh agus cé tusa chun rud mar seo a dhéanamh? Sin an rud is mó a fuaireas féin. So fuair mé daoine a bhí i bhfad níos sine ná mé féin, iar-phríomhoidí agus múinteoirí a bhí tar éis éirí as agus Loirgíos cabhair agus chuas ann. Fuair mé an iar-phríomhoide a bhí ag duine atá i gceannas ar Institiúid Teicneolaíochta anois agus ní raibh seisean chun no a rá lena iar-phríomhoide. So chabhraigh sin linn go mór. Bhaineamar triail as an-chuid áiteanna. San Ind, dúradar le, chuireamar an cheist cén fáth gur gá, nach féidir liom carthanacht a bhunú in Éirinn agus nach féidir linn an teastas a thabhairt ach dúradar san Ind, ní leor é, teastas ó charthanacht agus níl fonn ar na páistí go mbeidís ag rá oh, got this from a charity, you know, níl sé go deas dóibh. Ach má fhaigheann siad rud éigin ó aon rud le institiúid oideachais in Éirinn, bhíodar lánsásta leis sin. So an réiteach a bhí ar an scéal ansan ná an institiúid, bhuel, i dtosach bhí orainn carthanacht a bhunú, Ireland India Educational Foundation, is fuath linn an t-ainm fada, oibríonn sé, you know, déanann sé, i gcomhair anois, ach bhí orainn sin a bhunú chun cabhrú, bhí an-chuid airgid, bhuel, an-chuid, bhí airgead éigin á fháil againn chun, chun seo a dhéanamh agus bhí orainn é a dhéanamh i gceart mar sin ach is an institiúid teicneolaíochta i nDún Dealgan a chabhraigh go mór linn agus dúradar i 2011, bhí muinín acu, just dúradar pé rud gur gá duit déanamh chun seo a chur i gcrích. ar aghaidh libh agus chuireadar coiste le chéile chun cabhrú linn agus tá an-chuid de na léachtóirí ann anois ag cabhrú linn chun na cúrsaí a chur le chéile agus ansan anuraidh 2012 bhí an chéad scrúdú ar siúl i Shillong. Tá roinnt, bhuel tá trí scoil in Éirinn ag cabhrú linn chomh maith, tá dhá scoil i dTiobraid Árann agus ceann i nDroichead Átha atá ag dul go Shillong ó a bhí an bhliain 2000 a naoi ann. agus táid ag cabhrú iad san a thugann an t-airgead den chuid is mó chun an scoil seo a rith agus anuraidh chuas ann le m'iarscoil, Coláiste an Phiarsaigh i nGleann Maighir agus chuamar ann chun na scoil chun na na scrúdaithe a dhéanamh le chéile em agus sin an ag deireadh an rud a fuaireamar. Sin eh cóip den teastas a thabhair eh a thit amach anuraidh don nuair a bhíomar ag déanamh na scrúdaithe. So ag deireadh an lae tá cáilíocht ag na daltaí i Béarla, Mata, Ríomhaireacht, mo bhrón níl Mata ann, Béarla, Ríomhaireacht, Eac. Bhaile agus dhá cheird, déanann siad cócaireacht agus páipéar, paper making nó rud éigin mar sin. An fhadhb is mó atá againn anois ná níl, nach bhfuil Mata ann ach dúirt na daoine ann nach bhfuil

de chéim, céim ealaíne sa Ghaelainn agus i meáin chumarsáide agus bhí, you know i rith an tsamhraidh chuamar ann, chonaic mé fógra ar an mballa ar mhaith leat dul ag obair, obair dheonach san Ind. Alright, déanfaidh mé sin agus fuaireas é agus chuas ann don chéad uair ach tháinig mé ar ais agus rinne mé iarchéim san Fhorbairt Idirnáisiúnta so tá cáilíocht éigin agam, you know féadfainn rud mar seo a dhéanamh. Cén sórt manaigh a bhí ag obair leis na. Bráithre Críostaí atá ann. Anseo in Éirinn níl ainm rómhaith acu a thuilleadh ach san Ind is daoine iad nó tá ardmheas ag gach duine orthu, ní raibh aon scannal nó aon rud mar sin san Ind agus is daoine iad a chaitheann a saolta ar fad ag obair san earnáil oideachais. Tá cuid acu a théann timpeall na cruinne, an t-aon phost atá acu ná dul timpeall na cruinne an t-am ar fad ag foghlaim modheolaíochtaí nua agus ag foghlaim slite nua chun rudaí a mhúineadh agus ansan téann siad ar ais go dtí an Ind agus múineann siad domsa agus do na múinteoirí eile. na rudaí seo. Agus tá Gaelainn ag an-chuid acu chomh maith, na manaigh ón Ind, toisc go raibh na manaigh ó Éirinn, thánadar trasna agus dúradar fiú dá bheadh an rang i mBéarla, dar ndóigh, agus fós déarfaidís seo, dún an doras, seas suas, suigh síos, agus tá na daoine anseo in Éirinn, agus na daltaí san i Shillong, bheadh na rudaí san acu chomh maith. ó na manaigh. An mó duine a bhuaileann teastais á bhaint amach acu agus uimhir a dó, conas atá ag éirí leo ó shin? Bhuel, bhain beirt, dáréag go fóill, no, mo bhrón, anuraidh bhí naonúr chun tosnú amach toisc gur tharla sé an chéad uair anuraidh ach tá sé i gceist againn níos mó, é a chur ar fáil i níos mó scoileanna. Tá deich scoil san Ind ag smaoineamh air, tá fonn orthu é a dhéanamh ach níl a fhios againn go fóill an mbeidh. siad in ann é a dhéanamh. I gcomhair conas mar atá ag éirí leo. Tá gach uile duine as an naonúr sin tar éis dul ar aghaidh go dtí kind of an A-levels atá acu ansan. Bhí fonn ar gach duine san a dhéanamh. So anois téann siad ag staidéar ó sé a chlog ar maidin go dtí meán lae gach lá chun na scrúduithe sin a bhaint amach agus ina dhiaidh ó mheán lae go dtí thart ar seacht bíonn siad ag obair mar caithfidh siad dul ag obair, you know, so an méid sin fadhbanna sa bhaile ní fhéadfaidís gan bheith ag obair chomh maith ag an aois sin, you know ag aois sé déag, seacht déag. Cad é an ról atá agat féin ann anois? N'fheadar.
Glaonn siad kind of comhordaitheoir orm. Bímse, is múinteoir meánscoile mé don, you know i rith an lae. Déanaimse é i mo chuid ama saor ach an an ról is dócha atá agamsa ná go ndéanaimse comhordaitheoir ar gach rud idir na daoine a bhíonn san Ind agus na daoine in Éirinn. Tá foireann curtha le chéile agam in Éirinn, tá duine a bhí mar superintendent ar an Ardteist, deineann siad an scrúdú dúinne, an scrúdú Béarla, tá fear eile, is iar-phríomhoide é, a dhéanann an scrúdú ríomhaireachta agus is dócha an ról atá agamsa ná bualadh leo agus buailimse leis an Institiúid Teicneolaíochta Dún Dealgan gach mí agus tugaimse kind of progress report dóibh, cad atá ar siúl againn agus rudaí mar sin. So sin é.

Cad, cad, cá, cá dtéann sé seo? An bhfuil, an bhfuil forbairt le déanamh air seo nó an bhfuil múnla leagtha síos anois gur féidir a scaipeadh mórthimpeall na hInde agus in áiteanna eile? Tá súil againn go, gur múnla é gur féidir le daoine eile úsáid a bhaint as. Braithfidh sé ar fad ar an dtreoir ar chúrsaí airgeadais. Ní féidir linn. íoc as gach uile rud. You know, mar shampla, an scrúdú san i mbliana, d'íocamar as, you know, cairde leis an scoil in Éirinn. An fhadhb is mó a bhíonn ann, you know, ar thaobh, b'fhéidir, an chócaireacht, má théann siad gach lá chun cleachtadh a dhéanamh, bhíomar, like, bhíos san Ind ag an am, we're like, oh no, tá fonn orthu cleachtadh a dhéanamh arís, caithfimid sicín eile a cheannach, caithfimid prátaí eile a cheannach. Like, lá éigin, chuir mé ceist ar na daltaí, an bhféadfá cleachtadh le, le práta seachas sicín? féidir leat é a ghearradh ar nós sicín mar bhí sé róchostasach. Ach ní aon fhadhb dúinn é, ní bheadh, b'fhéidir, €20 in aghaidh an lae ach má tá fonn orainn é a scaipeadh ar fud na hIndia, braithfidh sé air an féidir leis an scoil féin íoc as, you know, so but ach tá súil agam go leanfaidh sé ar aghaidh. Tá a fhios agat arís. Spreagann mé éisteacht leat. M'iarmhúinteoir Gaelainne. Ach, um, um, um, mó duine atá ag freastal ar an scoil seo? Tá trí chéad.

tá súil agam go mbeidh níos mó ná deichniúr sa rang is airde i dtosach má tá thart ar fiche duine de ghnáth tá mé ag ceapadh go raghadh deichniúr ar aghaidh go dtí an ollscoil agus deichniúr eile ag obair ag brath ar pé rud tá uatha you know so. Agus bhfuil grúpa carthanachta agat anseo chun ag bailiú airgid is a leithéid?
Tá, bhuel, dúras le mo chairde 2008, I said, em, d'fhéadfainn cur isteach oraibh an t-am ar fad le Tráth na, Tráth na gCeist agus gach rud eile nó is féidir liom foirm a thabhairt duit agus féidir leat airgead a thabhairt dom gach mí so tá an, tá an t-ádh liom go bhfuil cairde agam agus mo chara, na, ní fhaighimse é, is an bean i, i Droichead Átha, tá sí ag obair i scoil i Droichead Átha agus tá cuntas acu em agus cuireann, tugann daoine cúig euro di gach mí agus sin an rud a íocann as an scoil. Ach caithfimid rá bhíodh míle euro in aghaidh na míosa á dtabhairt againn ach dúirt an scoil féin nach rabhadar in ann é a chaitheamh, gur an iomarca airgid a bhí ann agus iadsan a chuir ceist orainn é a ísliú go cúig chéad. Agus bhíodar i dtrioblóid ann má fhaigheann, níl cead acu airgead a choimeád, caithfidh siad iad a chaitheamh gach bliain nó money laundering a bheadh ann. So sin fadhb eile atá againn.